Mifuti ndi zonena kuti ikhala ikulira makamaka cha ku Machinga uku asilikali a dziko linotu kuphophotsa zipolopolo osati masewera. Akutitu zikhala zikuchitika cha ku nkhalango inayake kumeneko. Ndikumadabwabe kunena kuti kodino mukuti zimenezozo sizibweretsa chiopsezo kumeneko? Akaomberana ndi ndaninso amenewa? Nanga kodino zikhala zikuchitika litino anthu akhala akudziwa kuti mwina mwake madera amenewo asakafikeko? Yaa, of course tu mafunso onena kutino ali valid awa ndipo tifotokoze motere kunena kuti kuchokatu ku gulu la asilikali a nkhondo m'dziko muno, Malawi Defence Force, kumenekotu kwabwera uthenga makamaka mu chikalata chomwe mukuchiona pa screen panupo, Ndipo chikalata chimenecho ndi zoti chasainidwa ndi Major Emmanuel Kevin Mlelemba yemwe amayankhulira asilikaliwa mu dziko muno. Sitipanga zoti tichiwerenge tingokufotokozerani muli zotani mmenemo. Chikalatatu ndi zonena kuti chikufotokoza kutino asilikali a nkhondo a dziko lino akhala ali ku Machinga kuyamba leroli pa 21 December kukafika pa 24 January 2026 ndipo akhala ali mu nkhalango ina ku Machinga kumeneko yomwe ikutchedwa kutino nkhalango ya Chikala. Amene muli ku Machinga m'boma la Machinga mukuidziwa nkhalango imeneyo kumeneko ndipo akuti akakhala ndithu akumenya ma training awo m'menemo kukaphophotsa zipolopolo kukumbutsira basi kutrena kutrena kumakamba zoti akutrena nkhani zake chikuchitika ndi chani akonzekera chani akunena kuti iyitu ndi mbali imodzi ya zokonzekera za pa chaka za asilikali so zonena kuti chaka china chilichonse asilikali amayenera achikonzekere bwinobwino Eya kukapanga ma training kupangiratu kunena kuti ena amakhala ayiwala mukudziwa kale kuti tilinso ndi asilikali ena kuti amakonda kumwa midoli nde kuti amakhala mwinanso ayiwala za ma training ali busy zomwe zimayenda mmitu mwawo ndi za kachaso nde Kutino mwina mwake akakumbutsire zimenezo kuti ntchito yanutu ndi yoteteza dziko, musaiwale za ku ma training amachita zimenezo tisanalowe mu chaka cha nyuwani chija. In this case nde kuti tisanalowe chaka cha 2026 asilikaliwa akukakonzekerano tsopano kutino tikamailowa 2026 ija, apanga refresh tima training tawo tija eh, kuombera osaiwala kuti mfuti umagwira bwanji zinthu ngati zimenezozo eti ya ndeno akakhala akuchita ma training awo mu nkhalango imeneyi ya Chikala ndipono kumeneko kukakhala ndi kuti kumaomba mifuti chani zina zotero nchifukwa chake atulutsa chikalatachi kunena kuti Simukuyenera muchite mantha anthu aku Machinga kulibe nkhondo ina iliyonse komanso dziko lonse la Malawi mudziwe zonena kuti iyi ndi mbali imodzi basi ya zomwe timachita kumapeto kwa chaka timakonzekera chaka chanyuwanicho kuti no mwina mwake tikhale tili fresh ngati asilikali ndeno tingopempha zonena kuti kunkhalangoyi musamafikekono tsopano kuyamba masiku amenewa kukafika mpakana chani pa 24 January fa mukati muzikalowamo mwina ife tikumenya ma engine athu aja zipolopolo zikaphuluzi zikakugwereni kuopa zinthu ngati zimenezo musakafikeko ndekuti ndi ma no go zone amenewo kufikira ife titamaliza ma training athu komanso kupangira kuti ena akebe mmafunthafunthabe mwafika kumeneko ndetu mwaonano zida zina zake zomweno mwina nzachilendo musayerekeze kugunda zida zimenezo ee mungoitana a police Ndekuti apolisi abwera azapanga handle zimenezo kapenapo msilikali wina aliyense nanga si kudzikhala kuli asilikali kumeneko mungampeze ndikumufotokozera kulitu chinthuku akathana nazo amenewa akuziwa koma inuyo musazigunde kumapangiratu kunena kuti mabomba eya mabomba ndithu kumapezekatu mabombatu mdziko muno zomwe zodabwitsaso cha ku area 23 uku eh, ku polisi kumeneko akhala akulandira ndithudi amati polisi amati yakuthanki polisi yakuthanki ku area 23 kumakhala ndi kuti nthawi zambiri akumalandirano mabomba ana amakasewera kutchire apeza zinthu e, akuti amafuna akagulitse ngati ma scrap eh, ngati zitsulo zonena kuti zimakagulitsidwa zimakayezedwa pa scale zija azitola zoti iyayi ndi mabomba ati amenewa kupita nawo ku polisi azizitumiza ku barracks kuti Nde akunena kuti mukapeza zinthu ngati zimenezo ku deraso limene lili nanga si ndi akachitako ma training ndekuti obviously zina zakebe mwina azikamenyabe timabomba basi kumeneko kumaphulitsa chani musaiwale kukakha ngatibe kupanga refresh nde akunena kuti no mukakapeza zinthu ngati zimenezozo anthu a side ya kumeneko Muzitenge zi, musakazitengenso kuzinyamula, musazigunde iyayi. Zingaphulike nkukunyenyani kaya. Ndiye kuti inuyo mukasiye, mukasiye report ku police, abwera azazipanga handle, apo ayi ndiye kuti asilikaliwo. Koma mwina chofunikira kwambiri, malowo osapitako. Fukwa ngati simupitako ndiye kuti simukapezakonso zinthu ngati zimenezi. Nde. Tapangani zonena kuti mwina mungopewa kupewaso ngozi nangatu akakaphuluza kumeneko nkukuomberani azizati chani? Tinafotokozatu mu chikalata nchifukwa chake nkhaniso taibweretsa pano kuti no ikufikireni kumeneko kwa amene mwina siinafikire mungathetu kudziwitsanaso tikugawanako ndi anzanu kumeneko kuti chikuchitikatu ndi zotere zotere kuno nde tisamale makamaka ku nkhalango imeneyiyi ndithu nkhalango ya Chikala. Kodi tingakambe zotani? Choyambilira thank you so much kuchokera ku Malawi Defence Force zikomo kwambiri atilisi popereka uthengawu mu nthawi yake. Ndikukhulupira zoona kuti uthengawu ufika ndipo anthu augwiritsa ntchito. Pamenepo nde kuti mwatetezanso miyoyo yochuluka imene ikanati mwina izipita kumene kukanga ku nkhalango, ena amapita kukatolako nkhuni, azimayi, ana ama ena amatumidwa pitani, ena afuna basi akangochezako, enanso ndi tizibwezi tawo kumene, zinthu ngati zimenezo nde I think uthenga umakhala wafika anthu aja sakapezekeko. Chinaso chachiwiri nchonena kuti apapa ndi sign yabwino onena kuti no asilikali ndekuti no mukuwerengerabe kunena kuti no muli ndi udindo ofunikira kwambiri mu dziko muno chifukwa nthawi imene ndekuti muzingokhala ndikumayiwalaso ntchito ija Nde nanga china chake chachitika sitimathodziwa zobwera mawa tidzapezeke kuti asilikali athu akugona ena osayiwala kuti mfuti amagwira bwanji nde ndizofunikirabe kuti azikamenyadi ma training fainatu ndekuti chipangireni training kuja ku MAFCO kumene amakonzekera za usilikali mfuti amangoinyamula mmanja basi hey tanyamula mfuti koma ndekuti kuti ayilize sangayilize nanga sipamene palilira mfuti mukuziwa kale kumakhala ndekuti kwachema nde kuti udziko mifuti akungoigwira m'manja koma kuti uli kuombera kuja nde kuku kumakhala kukakhala ngati akapanga renew eti kukakumbutsira kukaombako mfuti ndithuu eh, chaka chonse chisathe osaomba mfuti mukaombe mif- m- m- mfuti nde kuti kwa mwina mwezi kuthamangira mwezi ndithu wanthunthu mukuomba mifuti nde kuti mumakhala kuti oh tsopano i think takumbutsira Back to business nde kuti mu chaka chino cha 2026 zikuonetsa zonena kuti no asilikali athu ali mu good shape makamaka ngati kumbali ya chisilikaliyo eti eya nde tingakambe choncho koma nde kuti tipangabe emphasize inu anthu amene muli ku Machinga ah, be careful nde kuti musamale makamaka amene mwayandikana ndi nkhalango imeneyo anawo mwawafotokozere asamakapezeke kumeneko chifukwa vutoso nthawi zina limakhalatu ana nde mwafotokozere anawo kuti iyayi osapitakosotu ku nkhalango ndizoti kukukhala kukuchitika zinthu za asilikali nde osapita kumeneko mungakavulale ndekuti akaombelatu samakhala ndi vuto makamaka amene afotokoza chonchi akhalaso ndi vuto bwanji chifukwa umakhala ndekuti no ugonthi ndi unkhutukuve wa ifeyo anthu kusamva Nde tiyeni titenge uthenga umenewu tiugwiritse ntchito. Muli maganizo ena aliwonse mu comment section koma mulemekezenso maganizo a anzathu akutitu.